ndewo igbo ndị ọma na-ege m ntị aha m bụ nwada ọha na uche abụ m onye nnewi onye ezinifite nke dị n'okpuru ọchịchị nnewi saut na anambra steeti abịara m ịkọrọ unu akụkọ ka anyị wụ ndị igbo siri malite e mere ka anyị ghọta na ndị igbo bidoro n'otu aka nwoke a na-akpọ eri eri a wụkwanụ onye eri a wụ nwa gad Gad ọ̀ wụ̀kwànụ̀ onye? Gad bụ̀ otù n'ime ụmụ̀ Jekọb ǹkè ànyị nà-ànụ màkà ya n'akwụkwọ nsọ̄. E mèkwèrè kà ànyị ghọta nà ọ wụ̀ enyì nwaànyị Jekọb mụ̀tàrà Gad à n'ihì ya nà àlụghụ̄ nne Gad àlụ, nà ọ wụ̄ ya nà ha mègè enyì ya àmụ̀ta yā, nà ọ ya mèrè o jìrì wụrụ otù n'ime nwa Jekọb. Kà ǹke à nà-àga n'iru, a sị̀ nà Èri à nà Chinēkè nyèrè ònyìnye àmàra dị ichè ichè. nke mere e ji sị ndị akụkọ kọrọ ji sị na ihe mere e ji mụpụta nwoke ahụ maka mmepe ụwa nke ndị oyibo na-akpọ civilization ndị nta akụkọ mekwere ka anyị ghọta na mmepe ụwa bidoro n'ala ijipt a sị na eri a bi na ijipt n'oge eze josef na-achị ruo otu ụbọchị o lee anya hụ na eze josef chịchaa eze ọzọ bịa na a ga-etinye ya na ụmụnne ya n'igbu ohu n'ala ijipt o wee gwa ha ụfọdụ ndị kwere na ụmụnne soro ya gbalaga ha agbawa gafee osimiri nile si ya gafee osimiri benue si ya bata osimiri niger wee gaa n'otu ala enwe onye nọ na ya wee biri nke nọ na nga ebe osimiri benue na osimiri niger jikọrọ nke a na-akpọ n'ọnụ oyibo the confluence river confluence ka o rutere ebe ahụ ọ mụtara otu nwa nwoke a na-akpọ nri mana e mere ka anyị mara na tupu ọ hapụ ala ijipt na ọ mụtara nwa nwoke ofu nwa nwoke a na-akpọ agụlụ ka nri a na-eto a chọpụtara na nri a nwere ihe jikọrọ ya na nna ya ụfọdụ ihe ndị nna ya na-emegasị nọkwa ya bụ nwata n'ime dịka o tolitere mara ihe ọ hapụrụ ala nna ya gaa ebe ọzọ ebe ọ nọ bido obodo ke ya nke a na-akpọ nri n'ụbọchị taa na Anambra steeti nri a bidoro bịa mụbawa mụbawa ihe na-agara ha nke ọma nke mere na nri mechara wụrụ ebe nchekwa nke ndị ohu gbapụrụ ọsọ ndị a na-emebe na ndị osu ha bịara bịa nwee ego ke ha nwee ụlọ ọba ego ke ha ihe ha na-aga nke ọma nke mere na isi ala ha jiri wụrụ igbo ukwu n'ụbọchị nke nọ na anambra steeti n'ụbọchị taa a sị dịka nke a na-aga n'ihu ụfọdụ ndị nta akụkọ bịara kọwasị na e kwesịrị ịwụ agụlụ nwa izizi eri bụ ihe ga-awụ nna ndị Igbo mana ụfọdụ sị mba na ọ nri n'ihi na ọ nri ka a mụrụ n'ala ahụ nna ya gbagara ọsọ na ya na nna ya nwekwara ọtụtụ ihe jikọrọ ha ọnụ mana e mere ka anyị ghọta na omenala ọbụla ndị Igbo na-eme n'ala Igbo na enweghị onye ọzọ na-agọ ọjị na-awụghị nwa afọ Aguleri mana elecha anya ma enwe nwa afọ Aguleri nọ ya nọ na onye ọzọ nwere ike ịwa ọjị e mekwara ka anyị mata n'oge mbụ na tupu echi echichi echie eze ma igwe ma obi ọwụna n'ala Igbo na ọ ga-agbarịrị ụkwụ n'ala Aguleri nọọ ya abalị asaa n'abalị asaa ahụ e nwere ihe dị ọtụtụ aja dị iche iche na ihe ndị ọzọ a ga na-eme emechaa ya wee nye ya ngọzi ndị eze ya wee laa n'ala e chie eze otu a ka ọ dịkwa n'ala Nri n'ala Nri onye ọbụla ga-awụ eze na enwere ihe eji ama ha na ihe eji ama ha wụ na nke mbụ na ọ wụkwa iwu bụ na ọ ga-esiriri n'agbụrụ Eri pụta na nke mbụ na nwa ahụ ga-awụ eze na nne ya ga-anwụ abalị ole ma ole dị ka a mụchara ya na ọ gaghị enwe nna mgbe o torukwara ịwụ eze na a ga-agba afa jụọ ka a marakwa ma ọ ya wụkwa onye a họrọ ga-awụ eze ya wụrụ ya na ọ ga-apụkwa njem gaa n'ala Agụleri mekwa ihe ndị dị aṅaa e wee nye ya ngọzi ndị eze, ya alọta n'ala Nri e chie ya eze. Dị ka nke a na-aga n'ihu, e mekwara ka anyị mara na dị ka Eri nọ e, e, Nri nọ n'ala ebe ọ gbagara, nna ya nwụọ n'ọma ahụ, nwanne ya nwoke wụ Agụlụ Eri wee nọchie anya nna ya. Dị ka ọ nụrụ a sị na ọ gbapụrụ ọsọ gaa Eri na ọ nọrọ ọtụtụ afọ wee si n'ime ya rịọ nwanne ya nwoke wụ Agụlụ sị ya Na ụmụnne ya na ọ bụrụ na ya nwụọ biko ya sị elikwala ya n'ala Nri sị bulata ya na be nna ya wụ Agụleri bịa lie ya nke ha mere ka ọ nwụrụ a bịakwara mee ka anyị ghọta na n'ụbọchị taa na Agụleri na enwere omenala a na-eme iji cheta ọbịbịa Eri bịara na ote ndị Igbo siri malite nke a na-akpọ oriri ọbịbịa Eri oriri ọbịbịa Eri a sịkwa na a na-eme mmemme a N'aga mmiri Agbanabọ Ezu na Ọma mmiri ebe ha naabọ jikọrọ ka a na-anọ eme mmemme a iji cheta ọbịbịa ndị Igbo na ote ndị Igbo siri malite ya mere m ji bịa n'ụbọchị taa ime ka ụmụnne m ka anyị mara na anyị nwere ebe anyị siri malite ka anyị nwee ike si n'akụkọ a kụziere ụmụ anyị otu anyị siri malite ndewonu ya dịrị anyị na mma ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ